Malizani pamutu wakuti Midnight is Coming, pakati pa usiku pali nkudza tikukambirana za masiku osiriza zochitika za masiku osiriza cholinga nchonena kuti inu ndi ine tikonze ubale wathu ukhale wabwino ndi mulungu sizoti tiopsezane koma nkhani ndiyo kuti inu ndi ine tikhale atcheru tikhale ngati anamwali asanu anzeru aja ochita zinthu mogwirizana ndi nthawi dzina langa ndi johnny mulimbika bwanji evangelist yankho malizani atsekule malemba
pakati pa usiku pali nkudza Ukayang'ana moyowu m'bale wanga, upeza kuti zosautsa zikadabwerabe. Ukufunika mafuta moyo wako, pakuti pakati pa usiku pali nkudza. tadziwa izi ku america pentagon nyumba ya dongoso la dziko la america yalengeza tsopano kuti a- a- akatswiri ankhondo apanga kachipangizo kodzala mukhungu la munthu ka microchip kuti munthu akayikidwa kazitha kumuwuza kuti m'masiku awiri akubwerawa ukhala ndi zizindikiro za covid-19 ndiye uzikhala wokonzekera ku harvard university anthu aza sayansi pamodzi ndi bill gates agwirizana tsopano kuti akufuna alichepetse mphamvu dzuwa pogwiritsa ntchito fumbi lotchedwa calcium carbonate akuti akalithira mmwambamo pakati pa dzuwa ndi dziko pofuna kuletsa kuti dzuwa lisamaotche kwambiri pa dziko lapansi m'bale wanga zonsezi ukamaziona ukuti dziko likupita kuti pa chilumba china chotchedwa st vincent komwe kuli tizilumba ting'onoting'ono ta ku america pafupi ndi ku barbados kwachitika volcano chiphalaphala chimene chimatuluka pansi choopsa kwambiri ndipo anthu ochuluka akusowa pokhala koma pa nthawi imene ngozi imeneyi imachitika opulumutsa anthu adafika koma choseketsa ndi chomvetsa chisoni onse amene adakana katemera amene alibe ziphatso kuti alandira katemera amakanizidwa kuti asakwere nawo zida zopulumukira ndipo ena amavomera pomwepo kuti chabwino ine bayeni katemera cholinga ndipulumuke m'bale wanga ku grenada nako grenada kadera kokongola kwambiri ku zilumba za ku america komweko kakhazikitsa mfundo tsopano kuti onse ogwira ntchito m'nyumba zokopa alendo ayenera kulandira katemera apo ayi ntchito kuyenera kutha komanso alendo onse opita ku grenada akuyenera kulandira katemera kaya ndi mataxi driver Aliyense amene angalowe ku Grenada akuyenera kulandira katemera. M'bale wanga zindikira kuti pakati pa usiku pali nkudza. Ndikuwerenga nawo Mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati. ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengeranso mafuta koma anzeruwo anatenga mafuta m'nsupa zawo pamodzi ndi nyali zawo ndipo pamene mkwati anachedwa onsewo anaodzera nagona tulo koma pakati pa usiku panali kufuula onani mkwati tulukani kukakomana naye pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo ndipo opusa anati kwa ochenjera tipatseniko ena mafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima koma ochenjera anayankha nati kapena sangakwanire ife ndi inu koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula mkwati anafika ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati ndipo anatseka pa khomo koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati mbuye mbuye mutitsegulire ife koma iye anayankha nati indetu ndinena kwa inu sindikudziwani chifukwa chake dikirani pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake abwenzi tikulingalira pa vesi 8 ndi 9 ndipo opusa anati kwa ochenjera tipatseniko ena a mafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima koma ochenjera anayankha nati kapena sangakwanire ife ndi inu koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha nyengo izi zili pa dziko lapansi zikudza patsogolo pathu kuti munthu udutse ukufunikira mafuta akhale mu nsupa yako mzimu woyera Taganiza za galimoto yopanda mafuta. Ikamakwera chitunda, simamaliza konse chitundacho. Timaona m'misewu tikamayenda minibus. Upeza minibus yakodwa ili pamtunda, kondakita watenga chigubu akuthamanga, akubwerera m'mbuyo, akupita kukagula mafuta. Chifukwa chani? Minibus imene imakwera mtunda muli mafuta ochepa. taganizira za matchini amamagwiritsa ntchito mafuta monga generator ngati angasenzetsedwe katundu wambiri nkukhala mafuta ochepa umapeza kuti imatsamwa imakanika kumaliza ntchito yake ndiye ukauyang'ana moyowu m'bale wanga uli ndi zitunda zambiri zokuti iweyo ukwere ukapanda kusamalitsa m'bale wanga ukasowa mafuta sukwera zitunda zimenezi zitunda za covid-19 Kuvuta kwa chuma, mikangano mu ndale, katemera, zolabadira za moyo uno zambiri, tizitsulo toyika mu khungu la munthu, kuphwanyidwa kwa ufulu wa munthu, m'bale wanga, zimenezi ndi zitunda zimene moyo uli nazo. Imeneyi ndi ntchito yakuti iweyo uyendemo, ndiye ngati ungasowe mafuta zindikira kuti zitunda zimenezi Zikulaka kuti uyendemo, m'bale wanga. Ndi nthawi ino yosunga mafuta m'nsupa yako. Ufufuze moyo wako kuti koma mafuta alimo, koma Mzimu Woyera akutilamulira. Ukapeza kuti ayi, nthawi yogula kogulitsa malonda ndi ino. Nthawi yogula ndi ino, m'bale wanga. usembekezere kuti pakati pa usiku pafike usembekezere kuti umve mfuwu kuti taonani yesu ali nkudza pakati pa usiku penipeni pamene ukumva mawu awa tsopano mu nyengo ino yakuyitana ndiyo nthawi yabwino yonena kuti iweyo iweyo ugule mafuta uyike msupa zako tikumakambirana pafupipafupi kuti ungatani chifukwa zindikira kuti moyo uno ukumana ndi zovuta zambiri patsogolopa Machitidwe chapter 14 verse 22 Mzimu Woyera adalankhula mwa Paulo nanena, nalimbikitsa mitima ya akuphunzira, nadandaulira iwo kuti akhalebe mchikhulupiriro, ndi kuti tiyenera kulowa mu ufumu wa Mulungu ndi zisautso zambiri. Haleluya! Ukuwamva mawuwa m'bale wanga? Paulo adatsimikizira abale, adawatsimikizira okhulupirira, nanena, tiyenera ife kulowa mu ufumu wa Mulungu. ndi zisautso zambiri. Kodi iwe m'bale wanga uganiza kuti uyenda moyera? Uganiza kuti moyo wako uganiza kuti moyo wako uzikhala mwamtendere mpakana kalekale? Mm-mm. Udusa mu zisautso zambiri. Ponena za masiku akumapeto ano, Mzimu Woyera adalankhula mwa Timoteyo nanena, Pa 2 Timo chapter 3 verse 1 mawu a mulungu akufotokoza nanena koma zindikira ichi kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa mm, m'bale wanga paulo adalankhula namuuza timoteyo timoteyo chenjeza wanthu awuze wokhulupirira kuti masiku otsiriza azindikire kuti zidzafika nthawi zowawitsa m'bale wanga masiku otsiriza ndi ano m'bale wanga zindikira kuti nyengo zowawitsa zili pa ndunji nafe Nyengo zowawitsa nzimene tikukhala, ena ali busy ndi mdulidwe, ena katemera, ena ma microchip, ena zakudya za mu lab, ena network za mphamvu zovuta 5G m'bale wanga ukaziyang'ana zonsezi zikufuna thupi la munthu, amenewa ndi masiku ovuta masiku owawitsa, ukalowera uku kodi mwadulidwa, ukalowera uku kodi katemera mwalandira, ukalowera uku akuti apanga tizitsulo toika mthupi la munthu, Ukalowera uko, upeza zakudya zachangu zina zake zononga matupi a anthu. Ukalowera uko, akuti kubwera mphamvu zosiyanasiyana ma network. Ah, m'bale wanga, zonsezi zikufunafuna thupi la munthu. Zindikira masiku ovuta, masiku osautsawa. Ukuyenera kukhala ndi mafuta msupa, kuti nyengo zikafika penipeni izi udzathe kulimba, udzathe kuyima mu nyengo zosautsa zosiyanasiyana. Deuteronomo chaputala 28 vesi 67 pali mawu awa mawa mudzati bwenzi atafika madzulo ndi madzulo mudzati bwenzi utafika mmawa chifukwa cha mantha a mtima mwanu amene mudzaopa nawo ndi chifukwa cha zopenya maso anu zimene mudzazipenya Ha! M'bale wanga, Mzimu Woyera adalankhula mwa Mose nawauza ana a Israyeli, chifukwa mitima yanu mwadzadza mantha. Leronso imva Mulungu akulankhula. Ukauyang'ana moyo, ukayang'ana dzikoli, mmitima mwa anthu mwadzadza mantha. Anthu akumaganiza bwanji kungoda ine nkagone? Mm-mm. ukagona tulonso mwina tulo samabwera ena chifukwa cha makatemera amalandira matupi awo akusinthasintha zovuta zokha zambiri m'bale wanga ukayang'ana maiko ambiri panopo ayamba kuletsaletsa katemera akuletsa iwo akunena kuti akubweretsa mavuto ambiri pa south africa pompapa adakata anakada anakana katemera wina adapanga wina komweko amuyimitsanso anthu akukhala mantha mm izi bwanji izi bwanji ndakunena kuti chifukwa cha mantha amtima mwa anthu adzaopa adzanene bwanji kungoda nkagone ine kukadanso mdima ukakula amati "Mm, mm, mm, mm." bwanji kunja kungocha mwina ndziona kuwala chifukwa cha zu- cha- cha zimene maso awo anthu akupenya tangolingalira zimene ndafotokoza za ku st vincent kuti anthu moyo wawo uli pa chiopsezo koma akuuzidwa kuti mm ife sitikupulumutsani inuyo kufikira kuti munamulandira katemera m'bale wanga chikondi cha unyinji chazirala masiku akumapeto anthu adzakhala odzikonda okha masiku akumapeto anthu sakusamalanso mm za mavuto a munthu wina akuyang'ana za zimene iwo afuna kukwaniritsa chiphalaphala chimenechi chimasautsa chikatuluka m'bale wanga iwo amene anapita ku sukulu bwinobwino nkhani ya vokano simasewerayi ndi nyengo zovuta, nyengo zosautsa. Koma ine ndapeza kuti ku St. Vincent chiphalaphala chimene chatulukachi, anamandwa awa amene adapanga COVID-19 ndi amene abweretsanso mavuto amenewa. Ndikudziwa bwanji zimenezi? Ndi omwewanso adapanga makina obweretsa mvula, amatha kupukusa makina, makina n'kuponya utsi m'mwambamu, mtambo oyambitsa mvula wa cumulonimbus ndi kukhuthala Kenako mphindi zochepa mvula nkuyamba. Ine ndaonera m'buku la Yobu kuti mphepo imene idadza nkononga chuma cha Yobu. Satana adayitumiza cholinga apereke mantha kwa Yobu amnyoze Mulungu wakumwamba. Chomwechi vokano imachita ku St. Vincent m'bale wanga osakayikanso. Mm-mm. Satana ndi mphamvu yoponya mpweya mwambamu naononga chilengedwe. Ndaoneranso ku Mozambique ku Palma nkhondo zimene zikuchitika chifukwa kuli mafuta kumene kuja. Kuli mafuta Koma tsoka ilo, anthu a ku Africa angophana okhaokha. Azungu nazemba, natengamo chuma napita nacho kwawo, nafuna kuwasiya anthu ali tambalale, naphana wina ndi mnzake. M'bale wanga, zedi iye Satana, ngoyipa. Ukuyenera umudziwe Yesu. Masiku otsiriza, masiku owawitsa. Mitima ya anthu kudzazidwa ndi mantha, kuti azingomvera chimene anthu ena akufuna chichitike pa dziko lapansi. 2 Timoteo chapter 3 verse 2 pali mawu awa, pakuti anthu adzakhala odzikonda okha, okonda ndalama m'bale wanga anthu akuyang'ana pa ndalama siya moyo wa munthu taonani nkhani za katemera ku dziko lapansi nkhani za mdulidwe ku dziko lapansi zikukhuza ndalama ndalama ndalama mkati mwa wiki ndimacheza ndi mnyamata wina adandiimbira foni abusa nditani abusa nditani ndidakopeka ndi ndalama ndidakakamizika kuchititsa mdulidwe koma moyo wanga ukusowa mtendere ndikumasowa mtendere mkati mwangamu nditani nditani ndalama masiku otsiriza anthu adzakhala okonda ndalama anthu akulolera kuwapatsa anthu mifuti naphana okhaokha ma africans koma iwo akutenga chuma ukapita ku drc nso chimodzimodzi adayika satana zimasatelaiti mlengalengamu amachita kudziwa mudzi wakuti kuli miyala ya golidi mudzi wakuti kuli diamondi ndi amapereka mifuti ku magulu a anthu magulu achifwamba iwo aja akamamenyana nkumaphana azungu amabwera nanyamula miyala yamtengo wapatali kumapita nayo kwawo m'bale wanga anthu adzakhala okonda ndalama masiku akumapeto inu takumbukirani satana anadza nakhala pakati pa ophunzira ake a yesu mwa yudasi ine sindikukayika chokonse mm kuti kamuna uyu amene akufika kudzithemba kuti iyeyo afuna kukatchinga dzuwa bill gates ine sindikayika konse kunena kuti amene ndi satana ali pakati pa anthu mm ine sindikayika konse ndikufotokoza bwanji kuti amene satana ali pakati pa anthu ukamawerenga 2 timo chapter 3 verse 4 pali mawu akuti anthu adzakhala achiwembu aliuma olimbirira otumuka mti otumuka mtima okonda zokondweretsa munthu osati okonda mulungu m'bale wanga tukamba za masiku otsiriza kuti pakati pa usiku pali mkudza ukayang'ana mkati mwa covid-19 ndi mphwake katemera ukayang'ana mwa 5g upeza muli anthu achiwembu mapulani amene akuyendetsa pansi uzo ndi chiwembu chokhachokha anthu adzakhala achiwembu ukamva bill gates akufuna kutchinga dzuwa akuti kulipanga dimu dzuwa kulipanga dimu akuti lisamawombe kwambiri dziwa kuti ndikutukumuka mtima ndikudzikuza ndi mtima wa satana umenewu ine sindikayika konse kuti amene satana kukhala pakati pa wanthu satana zimene mulungu wapanga yesu amabera zomwezo kumbukira yesu khristu adabadwa ku dziko lapansi yesaya adafotokoza taona namwali adzayima nadzabala mwana wamwamuna mudzamutcha dzina lake Immanuel, ndi losandulika, Mulungu pakati pa wanthu. Nayenso Satana amakonza njira nakhala pakati pa wanthu. Ezekiel 28 vs 4 ndi 5, Mwa nzeru zako ndi luntha lako wadzionerera chuma, wadzionereranso golidi ndi siliva mwa chuma chako, mwa nzeru zako zazikulu ndi kugulana malonda kwako wachulukitsa chuma chako Ndi mtima wako wadzikuza chifukwa cha chuma chako, m'bale wanga. Tangoganizira chuma chimechi ndi mkulu ameneyi. Maphunziro apitawo ndafotokoza agula malo ambiri cholinga azidzalako mbewu za GMO. Afuna kulidzazitsa dzikoli ndi mbewu zokhazokha zachinyengo za Satana. Tangoganiza munthu wa Microsoft, munthu wa zamakompyuta, koma dziko lonse akalankhula lili gwede gwede gwede gwede gwede gwede. Ngakhale anthu amutsutse zimaoneka kutsutsa sikumamveka. Talingalira mwa mu Ezekiel 28. Yehova adanenetsa za Satana kuti ndi wanzeru, wokhala ndi luntha lake, wokhala ndi chuma, ndiye akufotokoza kuti mwa nzeru zake zazikulu ndi malonda ake wachulukitsa chuma chake. Taganiza mkulu amene ndifuna ndikufotokoza kunena kuti ndi Satana pakati pa wanthu, ndi mtima wake wadzikuza, nanena, Ine ndikatchinga dzuwa la Yehovalo, ndikatchinga lisamawombe. Akuloleranji Yehova kuti dzuwa liziwomba pa dziko lapansi? Amenewa ndi makani amene Satana amachita ndi Mulungu wakumwamba. Inu takumbukirani kuti Satana anadza nakhala pakati pa ophunzira a Yesu mwa Yudasi. Kodi inu mmadziwa kuti Yudasi Yesu sanamuitane? Koma adangodzayesa, iye adangodza yekha. Ukamawerenga Luka chapter 9 verse 57, amakamba za munthu wina kuti adadza kwa Yesu nanena, Ndidzakutsatani, inenso ndidzakutsatani. Yesu adayamba kumuyankha, Mwana wa Munthu alibe ngakhale poika pa mutu wake. Akuti nkhwimba ndi ankhandwe zili ndi nkhwimba zawo, koma Mwana wa Munthu alibe ngakhale poika pa mutu wake. Amene adali Satana adadza nakhala mkati mwa ophunzira ake a Yesu. N'chifukwa chake nthawi kupachikidwa kwa Yesu itakwana, Yesu adatenga kanthongo nampatsa Yudasi nanena, Chimene ufuna kuchita, chita msanga. Munthu ameneuja satana amalankhulidwa. Munthu ameneuja Yesu amamuuza satana amadali mwa Yudasi kuti ndinakuona udadza pakati pathu udakhala. Umakonda ndalama udali mbava. Umayenda ndi thumba la ndalama. Kukupatsa ka mpata kuti unga- ungatembenuke sudatembenuke. Nde chimene ufuna kuchita, chita msanga. Ine nkaliyang'ana dziko lapansi. Yesu watenga kanthongo wampasa satana amuudza satana. Chimene ufuna uchita sumachita mwa msanga ndikubwera kudzatenga ana anga okhulupirika. Koma takumbukiranso, Satana anadza namputa Davide mu 1 Mbiri chaputala 21 vesi 1. Satana anaukira Israyeli namputa Davide awerenge anthu. Ukaliyang'ana dziko lapansi, m'bale wanga, ukaliyang'ana, ine ndikuona Satana waukira Israyeli wa lero. Satana waukira anthu osunga malamulo a Mulungu ndikukhala na umboni wa Yesu, ndi walowa mwa anthu. Walowa mwa Bill Gates ndi anthu ena ndi mabungwe osiyanasiyana, kanyanga kakang'ono, nanena, Tapangani ka virus, tapangani ka virus, nanena, Tapanga network ya mphamvu 5G, ndifuna ndidzipanga track anthu, nanena, Tapangani katemera, ndifuna kupanga kalembera wa dziko lapansi, wosagula, osagulitsa ngati sakhala nayi wanena tapangani ndalama ya digital ndifuna ndilamulire dziko lapansi ha m'bale wanga tamvani lero akuti tapanga dimu dzuwa satana imweyo akuwauza panga dimu dzuwa kodi olenga dzuwayo bwanji wangolisiya dzuwa liziwotcha lidziwotcha takalipangeni dimu m'bale wanga ukayang'ana zonsezi uona kuti pakati pa usiku pakudza ndi nthawi yokonza moyo kodi mukudziwa kuti dzuwa limaimirira Khristu Yesu? M'bale wanga, zimenezi ukudziwa, kuti dzuwali limaimirira Yesu Khristu, Mpulumutsi wa moyo. Malaki chaputala 4 vesi 2 pali mawu awa, koma inu akuopa dzina langa, dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani, muli kuchiritsa m'mapiko mwake. Haleluya! Haleluya! akunenetsa kuti anthu olungama dzuwa la chilungamo the sun of righteousness yesu khristu adzatitulukira ndipo tidzachiritsa m'mapiko mwake ndipo popeza dzuwa likuyimira yesu khristu ukawerenganso chivumbulutso chapter 12 verse 1 M'mwamba mudaonekera chizindikiro cha mkazi wovala zoyera kumwambaku atazingidwa ndi dzuwa navala korona wa nyenyezi khumi ndi ziwiri kumapazi kwake ataponda mwezi. M'bale wanga zindikira kuti dzuwa likuimira Yesu Khristu kuti ndiye mwamuna wa mpingo. Nyenyezi kuimirira ziphunzitso za atumwi. mwezi kumapazi kuyimirira mawu a mulungu amene ukuyenera kunyamula ndi mafuta ake ndiye taona tsopano popeza dzuwa liyimirira yesu khristu satana afuna kulimbana ndi yesu khristu mu zizindikiro za yehova mulungu wakumwamba mu chilengedwe chake zonse zimene zimaonetsera ukulu wa mulungu satana akulimbana nazo ndi chifukwa chake akulimbananso ndi thupi lako kodi iwe sudziwa kuti thupi la munthu ndiyo kachisi wa mulungu ndipo mzimu woyera agoneramo maplan onse amene akupangawa akulimbana ndi thupi la munthu tiikemo tizitsulo tiikemo katemera tiikemo chani zambiri mbiri zimene zikulowa mthupi la munthu cholinga cha satana akupanga ataki kachisi wa mulungu wakumwamba satana akupanga ataki kachisi wa mulungu wakumwamba kuti usokonekere ubongo usokonekere maganizo usiye kumpembedza mulungu wakumwamba ndi izi zopanga dimu dzuwazi ngati mulungu angalole izi zimapanga ku pentagon asilikali kuti utenga kachitsulo kazimuuza munthu akaike muthupi lake kazimuuza kuti masiku awiri amene akubwerawa iweyo ukhala ndi zizindikiro za covid-19 m'bale wanga zindikira zonsezi akulimbana ndi yesu khristu kuti ukhulupirire kuti ndi satana pakati pa anthu mupeza kuti ngakhale anthu amuletse bill gates muzochitika zosiyana siyana aliyense amakhala ali chete iye amangopanga zinthu kumachitika kumachitika satana sumalimbana naye ndi mawu Mm-mm, m'bale wanga sizingatheke hava adalephera ndipo adagonjetsedwa satana umalimbana naye pogwiritsa ntchito mawu a mulungu okha basi Konza nyali yako m'bale wanga ife pa masikuwa ngoyipa konza nyali yako nthawi yatha yesu khristu akudza pompano taona mkwati akudza anamwali opusa pamene nyengo idafika povuta mpama adatumuka kuti haa nyali yathu mafuta angochepa m'bale wanga usakhale iweyo kumti adaphunzira kuti mawuwo a mulungu ndi nyali koma nyali yakuti yake ikufunika mafuta akhalemo ukhoza kukhala wodziwa mawu womapita ku tchalichi ukhoza kukhala profesa wophunzitsa theology ukhoza kukhala dokta wophunzitsa theology m'bale wanga kuphunzitsa mawu a mulungu sukulu ya abusa si kanthu mm koma kulola mzimu woyera alamulire moyo ndaonapo anthu akuphunzitsa religious education ndaonapo anthu akuphunzitsa theology koma kachasu amamwa fodya amasuta zikufunikira mzimu woyera kuti akuthangate kutsutsa tchimo mkati mwa moyo wako kuti mnyengo zovutazi zitunda- zitunda zimene takwerezi ukwanitse kukwera chitunda mpaka na pamwamba mpaka na tsiku la maomboledwe konza nyali yako iyi ndi nkhondo m'bale wanga ukayang'anisitsa pakati pa khristu ndi satana kulimbana kumene akulimbana kuti apange dim dzuwa kulimbana kumene akulimbana ndi thupi la munthu imene ndi nkhondo pakati pa khristu ndi satana chifukwa chani nkhondo idayambira kumwamba adatiuza kale chivumbulutso 12 verse 9 mudali nkhondo m'mwamba mikayeli ndi angelo ake chinjoka kapena satana ndi angelo akenso ndi nkhondo idamulaka adamponya ku dziko adamponya ku dziko kodi m'bale wanga ukudziwa kuti atamponya ku dziko satana iye sadakhale chete mm sadakhale chete umve zimene akunena mawu a mulungu chivumbulutso 12 verse 12 pali mawu awa chifukwa chake kondwerani miyamba inu ndi inu akukhala momwemo tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa mdierekezi watsikira kwa inu wokhala ndi udani waukulu Podziwa kuti kamtsalira kanthawi m'bale wanga Satana atamponya ku dziko lapansi ndi udani wake ndi waukulu, akugwiritsa ntchito njira ina iliyonseyo ina iliyonseyo kuti agonjetse ufumu wa Mulungu. Ndifake walimbana ndi thupi la munthu akuona agonjetsa pang'onopang'ono tsopano, afuna kulowa kuchilengedwe mu china chilichonse mu china chilichonse. akubweretsa volcano pa dziko lapansi zindikira zivomerezi zina amabweretsa ndi satana sizachilengedwe zokuvuta kwa nyengo kwina amapangitsa ndi satana kuti asokoneze wanthu ndiye wayamba pano kulimbana ndi dzuwa m'bale wanga zindikira chinthu ichi ukaliyang'ana dziko lapansi kumene likupita afuna kugwiritsa ntchito kwambiri mphamvu za dzuwa mu magetsi ndi zina zoterozo ndiye akamuna amenewa akatchinga ndiye zija m'mbuye ndidafotokoza nkhani ya cyber attack kuti akhala akusokoneza zinthu zosiyanasiyana zimene zimalumikitsa moyo wa munthu? M'bale wanga, pepa. Uthenga uwu ngwakuya. Muli zinthu zambiri mkatimo, koma Mzimu Woyera akuthangate kuti uzimvetse zinthuzi. Ndiye tikukamba kuti, Konza nyali yako tsopano. Moyo ufika povuta. U, mdima ukula kwambiri. Ndipo mu mdimamo mufunika mafuta kuti nyali yako idziwala. Chifukwa mdima onsewu ukakhala ukukonzekera iweyo uzindikire kuti mdima ukamakula kumakula kukula kwa mdimaku mdima ukhala ukukonzetsera kudza kwa mkwati chifukwa mkwati adadza pakati pa usiku nde usadandaule kuti mdima ukula koma uzikondwera nde ukonzetsere moyo wako ndifake mfuu kumveka pakati pa usiku onani mkwati ali mkudza pamenepo mpamene opusa akuonekera pamenepo mpamene ochenjera akuonekera panopo tidzikhala chonchi kumaoneka ngati level imodzi koma m'bale wanga zindikira zinthu zikafika povuta izi panopo zikumaoneka zophweka anthu tikumakambirana mma whatsapp tikumakambirana mmagulu kuntchito e mmatchalichi kumakambirana kumazindikira kuti zinthu zambiri moyo na anthu amangokamba koma zikafika pochitika penipeni mpamene amaonekera ochenjera ndani opusa ndani pamene ophunzira a Yesu adabisala Yesu ataphedwa nakaikidwa m'manda, ophunzira Yesu adatenga nakabisala m'nyumba, amachita mantha chifukwa amaopa kuti ufumu wa Rome, asilikali mwina nawonso awagwira. Ukumbukire Petro paja amathawa, akamfunsa Yesu amayenda naye, mm -mm, sindikumudziwa ameneyo. Adali ndi mantha ophunzira Yesu ndi adakabisala nalowa mchipinda koma tsiku limene mwamuna wa mtanda yesu adadzuka pa kumanda tsiku lachitatu adadza nakapeza ali mchipinda atabisala adangoonekera pa khoma yesu mchipinda ndi adalankhula mawu yesu mtendere ukhale nanu ndipo yohane 20:22 pali mawu awa ndipo pamene anati ichi anawapumira nanena nawo landirani mzimu woyera m'bale wanga yesu ankadziwa kuti ana anga awa agwidwa ndi mantha, abisala muno akuopa, akuopa dziko lapansi, abisala ana angawa akuopa 5G, abisala ana angawa akuopa COVID-19, abisala ana angawa akuopa katemera, Abisala ana angawa akuopa zambiri zimene zikudza ku dziko lapansi koma kuti alimbike mtima afunika mzimu woyera haleluya kuti alimbike mtima afunika mafuta mnyali zawo yesu adanena ndipo pamene anati ichi anawapumira nanena nawo landirani mzimu woyera yesu adapereka mzimu woyera kwa anthu okhulupirira kuti manthawo awachokere ndi adawauza musachoke mu yerusalemu kufikira mutalandira mphamvu ya mzimu woyera ndipo mudzakhala mboni zanga kuyambira mu yerusalemu mu samariya ndi mu yudeya ndi chifukwa chake ukamawerenga pa chapter 2 machitidwe a atumwi ophunzirawa adakhala pa chipinda pamwamba napemphera nafuula kwa wina ndi mnzake nalemekeza mulungu pomwepo mzimu woyera adadza nawalimbikitsa petro wamantha uja adayimirira nalalikira kwa anthu m'bale wanga zindikira masiku ovuta amene tikuyendawa zitunda zimene tikukwerazi ukufunikira mkati mwako mukhale mafuta mzimu woyera akhalemo akulimbikitse ife nthawi njovuta nthawi njosautsa ndipo pokhapokha mzimu woyera akhale mwa ife nyengo zovuta zonsezi zitunda zonsezi tidzakwera tidzakwera pamwamba nga chombankhanga popeza mafuta adzakhalamo mdima ungakule bwanji nyali idzawala ndipo mkwati tidzakumana naye m'bale wanga konza moyo wako yesu akudza pemphera kwa mulungu wakumwamba akupatse mzimu woyera pemphera mulungu akutsanulire mzimu woyera pemphera kuti ukhulupirire mawu a mulungu pemphera kuti udziwerenga mawu a mulungu nthawi zonse masiku ali wovuta yesu adawapumira nanena landirani mzimu woyera m'bale wanga yehova akupatse mzimu woyera mafuta akhalepo m'nsupa zako popeza mafutawo adzasintha khalidwe lako mnyengo zovuta khalidwe lako lidzalimbikitsika ndipo sudzasintha tikamabweranso ulendo winawo tifuna tione nkhani yakutsekedwa kwa chitseko chimene adawatsekera anamwali opusa adawatsekera ambuye akulimbikitse ambuye akupatse mphamvu ambuye akudzadze ndi mzimu woyera masiku ovuta masiku osautsa mu dzina la yesu khristu amen Midnight is coming. Pakati pa usikupo pali nkudza zochitika ndiye mukuziona zizindikironso zichitika ndipo zichitika mwachangu ndiyamikire nonse amene mudapanga chisankho chomvera programu imeneyi ena mudapanga magulu omvera programu imeneyi komanso ena alipo amene mutamvera maprogramu amenewa mwapanga chisankho chokuti mukonzenso ubale wanu ndi mulungu ndipo mukufunitsitsa mutabatizidwa mwapanga chisankho chokuti mubadwenso mwatsopano chimenecho ndiye chabwino chimene ndingakulimbikitseni nchonena kuti pitani kufupi ndi abusa amene akuyandikirani kumene muliko komanso chachikulu nchonena kuti mupitirize kuwerenga baibulo muzikonda kumvera mawu a mulungu muzikonda kucheza ndi anthu amene akuthandizireni kukuza moyo wanu wauzimu ndimati nkukumbuseninso ndikunena kuti mwina nkutheka mapulogalamu ambuyowa mudawaphonya koma mwawi ulipo wakuti mukhoza kuwapeza mapulogalamu amenewa osati pomvera pa wailesi pano koma mutati mwatchaya lamya kapena kutumiza text message